I want to use this opportunity to say a big congratulations to Mmiri Enweilo Ọkalakwụ na ofe ibe ka anyị madara bụ na ndị niile nọ under investigation ya-anatasị it is a matter of time yes then secondly

ma the government of Anambra State anara afight ndị ọdịnala I made my last video concerning this issue and I said na e nwe so many ọdịnala activities a na-emegasị na Anambra State they are not being disturbed by the government the government is just trying to fish out the bad eggs e nwe n'ime ọdịnala the government kwuru ekwu ha sị na ọ bụrụ na e nyochaa gị ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ị naba onwere anything onwere onwere mana the opposition people nya ndị achọrọ ọganiru Anambra is just pushing the narrative na gọvanọ na-afight ndị ọdịnala onwere mgbe gọvanọ ji afight ndị ọdịnala that is what I want to make clear onwere mgbe gọvanọ ji afight ndị ọdịnala onwere mgbe gọọmenti ji afight ndị ọdịnala the government belongs to ndị ọdịnala and ndị ụka most of the people nọ na gọọmenti wụ ndị ọdịnala most of them wụ ndị ụka so onwere mgbe anyị enwe eh, any nya onwere mgbe a ya-enwe any justification to fight ndị ọdịnala so n'ihe m na-agwa ndị ọdịnala na ndị omenala traditional worshippers the government of Anambra State is not fighting you mgbe gọvanọ anara emegharị alụ concerning these particular issues na-agagharị a kpụrụ gọvanọ n'ọnụ mgbe o bido megharịba alụ a kpụrụ gọvanọ n'ọnụ mana the only thing i ji akpụ gọvanọ n'ọnụ abụrụ ihe ọzọ is because na na ring a na-egbuke ịghọtago ingoliment the only reason i ji akpụrụ gọvanọ n'ọnụ abụrụ ihe ọzọ because o metụtabela onye nke gị ọ bụrụ na insecurity problem a na-enwe na Anambra State emetụgo onye nke gị my dear you understand the reason why you should support the government to fight insecurity ịbụ ịbụ onye ọchịchị adịrị easy it is as simple as that if you see something you say something onwere onye na-afight ndị ọdịnala the government is not fighting ndị ọdịnala

for their cultural festival government did not Eze Nri gụrụ arọ government did not abuse anybody in the ịgụ arọ ndị igbo of Eze Nri the government is doing their work to ensure the safety of citizens unu allowzina ndị achọrọ ọganiru dị na anambra to come and bring a, eh, a, eh, a enmity

Soludo enwerọ opponent ọ bụrụ na ị na-akwado ịpụta gọvanọ this time around eh gị nwa were ego gị jee chọọ ihe ị ya-alụ jee chọọ ihe ị ya-eji ego eme n'ụzọ niile look at the government house look at the recreational facility look at hospital look at education look at how works are going around o wee dị ka ive niile a Soludo na-edozi na Anambra steeti ma n'ime obodo ejee mụ eh, ọkwa ogbuakụ ọgbaakụ side Umunze Ufuma wee baba boundary eh, ị gafechaa mm, ụmụchukwu wee baba n'ime ebe ahụ esi m amansi junction wee jebe the ije with ceo rock link ọgbaakụ ọkwa ya ọkwa ọgbaakụ wụ afa the village i went there and i was surprised na gọvanọ lụgide ụzọ banata be mmadụ even as deep as those villages are i wee sị m na oge election luo na ndị a ga-aghara atụrụ Soludo go to ugbenu go to ebenebe go to ọba ofemmili go to ugbene go to amansi kee maka ifite road and so many on na Nri be anyị o nwebe ive gọvanọ lụrụ anyị na Nri be anyị o nwebe ive soludo lụrụ anyị m fụrụ anya mana ndị ọ lụgoro alụ ka m ji ekwulie ndị ọ lụgoro alụ ka m ji ekwunyelie wee na-achọ ka m gwa ndị ọdịnala

let us support the governor ama m na the whole people will not support the governor but let the learned like i said o nwere ive honorable minister of work kwu wee sị na the people that are not supporting the current government of anambra state are people that are looking for their belle because na ọchịchị soludo efevọrọ ya enyerọ ya appointment ma ọ na enyerọ ya contract ma ọ na o nwerọ ive o nweta